Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV timabweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kuti muzidziwa chilungamo. Tapangani like, share komanso subscribe. ase ndinenepo nkhani ya mafutayo magayezi tikamanena kuti mafuta akukwera ndiye kuti iyayi inu anthu amagula kale mafutawo 15000 per lita mwamva anthu amagula mafutawo 15000 per liter umoyo umapitabe anthu tima- mabiti- timakweraso magalimoto chanchani anakwezaso kale mitengo imeneyo ya magalimoto kalekale lomwelo sikuti panopaso akuyeneraso kuti akwezeso mitengo iyayi mitengo inakwera kale chifukwa mafuta ankagula 15000 per liter 10000 per liter waona ndiye panopa boma yaika pa 5000 wina aziti mafuta adula zonama kwambiri zonama kwambiri tatiye tisa, tisa, mcp ikufuna itengerepo mpata pa nkhani ya kukwera kwa mafuta koma iyayi tilipo anthu ozindikira tilipo anthu ozindikira oti timazindikira mmene zinthu zimayendera inu mukuona ngati mcp nthawi yovota mafuta amasowa ndiye kuzafika panopa kuti iwine mcp tika- zinthu zikanakhala bwanji nthawi yoti akukopa anthu kuti awavotere mafuta akusowa ndiye kuzafika panopa kuti mcp yo iwine zikanakhala bwanji pa nkhani ya mafutayi guys Peter kumene alikoko tatiye tizimpempherera mulungu anamsunga ndi umoyo umene uja kuti atiwombole ifeyo amalawi kunalibe munthu wina aliyense amene akanatiwombola ifeyo amalawi ku nkhanza za mcp kuposa mkulu ameneyo peter mutharika mulungu azimpasa umoyo wautali mkulu ameneyo ndine wakumpoto amene ndikuyankhula zimenezi ndine wakumpoto ndithu koma iyayi guys ndife amodzi m'Malawi muno munthu akamapanga zabwino wakumwera timuyamikire kaya ndi wapakati akupanga bwino timuyamikire zimene akupanga a Napoleon Dzombe zija zosegula factory ya fertilizer timuyamikire timuyamikire sikuti kapena poti ndi wapakati basi ye uyu ye chanji ah, ah, no no no zimene akupanga bushiri zabwino zija tiyamikire Eh, zimene akupanga Tom Mpinganjira zija zabwino zija tiyamikire zoti banki, banki yake ili pena paliponse kuthandiza aMalawi tiziyamikira aMalawi tisatengere zoti uyuyu ndi wakumpoto uyu ndi wakukaronga uyu- imwe inu zimenezi ndi azungu chabe anapanga zimenezi ndife amodzi ndife amodzi ndife amodzi ndithu tikamapezana ku south africa timayitana bwino kwambiri koma tikakhala malawi momuno ndiye kumanyozana ineyo ndinafika ku dar es salaam ndinapeza mzanga wina wake wakuti wakumwera kaya kuti kuti tinagwirizana kwambiri ngati mafriends op- oopsa kwambiri ngati anthu oti ochoka dziko limodzi that is the life that we need to be, to be staying in a country tiziyamikira kuti uyu ndi wakumpoto akupanga zabwino tiyamikire uyu ndi wakumwera akupanga zabwino tiyamikire uyu wapakati akupanga zabwino tiyamikire Ngati akufunika support yathu timpatsenso. Peter Mutharika papa akupanga bwino support yathu ndiyofunika. And support yathuyo ndiyofunika mapemphero tizimpempherera. Mulungu azimthandizira kupanga ma decision abwino amene akupanga panopa. Mbava zikumangidwa. That is very good. Ndiye osangokhala ndi moyo uja ongozolowera kudandaula pena paliponse. Iyayi. Sitinabadwe kuti tizadandaula yayi. Tatiye tizilimbikiranso on our own personal capacity kuti zinthu zathu ziyende eh? sikuti bomalo libwere panyumba panga lindipatse ineyo zinthu iyayi that is not the way we are supposed to be staying no koma bomalo lipange zinthu zoti ineyo ndikamafuna zinthu ndizipeze mmene lapangira ndi chimanga chikupezeka pena paliponse that is the way to go Mafuta ali pena paliponse. Hey, akudula akudula kuti? Pitani mukagule mafuta ku Tanzania, pitani mukagule mafuta ku Zambia, pitani mukagule mafuta ku Mozambique, pitani mukagule mafuta ku Zimbabwe, pitani mukagule mafuta ku South Africa. Ndi odula. Eh? Ndiye ifeyo kungopanga mitengo yoti ifanane ndi anzathuwa. Cholinga choti mafuta athu asapite kwina, basi boma lalakwisa. Iyayi tisakhale ngati kusukulu sitinapondeko iyayi. Tiziganiza mwa sukulu, sukulu munthu izikusintha. Uziganiza munthu kuti kodi munthu amene akupanga ichichi akupanga chifukwa cha chani? A Mwanamvekhawo tiwayamikire akupanga bwino. Mulungu akuthandizeni. lithandizeni dziko lathuli linafa ili linapita ilili ndi mcp mcp imafuna anthu ochepa akhale ndi ndalama nonsenu muzivutika ndimene imafuna ipange mcp anthu ochepa akhale ndi mamiliyoni ambiri pamene the majority akhale anthu osauka cholinga choti azikupatsani mchere muziwavotera mwaona ndi anthu poti simukuganiza that's why anthu mumangoyamba kudandaula mamawa mungoti u- ye mcp ye chanchani ye inali bwino ino mcp inali bwino oh aise zimenezo ukayankhule kumanda osati pano iyayi mm. mwina mizimu ikadzuka nkumverako kumenekoko chifukwa chifukwa si- sili sili nafe m'dziko muno yayi anafa amenewo ndi amenewo mwina akhoza kumvera koma ifeyo ta- amene tinali muno timaona zimene zimachitika ayi you can't cheat us you can't at all munthu ali bwino and I say guys kaya anali kuti peter ameneyo and tinapanga mistake yayikulu kwambiri 2020 ija kumchotsa peter Mutharika kudzafika panopa dziko lathu tikanapita patsogolo kwabasi Tadzitayitsa nthawi ndi mcp these 5 years kwambiri we have wasted time ndiye wina wake sangabwere panopa kuma- kumanena ngati tonse ndife mbuli yayi enafe kusukulu tinapondako ndiye muzimana- muzinamiza enawo zikomo kwambiri